Moni, moni mwa Ambuye wathu Yesu Khristu. Tikulandireni ku nthawi ino yopambananso imene Mulungu watipatsa kuti tikhale pamodzi ndi kugawana mawu ake. Zikomo chifukwa chotenga nthawi yanu kuti tikhale pamodzi ndi kugawana mawu ake. Mulungu wakumwamba alemekezeke, akwezeke pa chimenechi. Mawu athu tsiku la lero akuchokera m'buku la 1 Mafumu chapter 13 verse 7 mpaka verse

pakati ndi pakati m'nyumba yanu, sindilowa kwa inu, kapena kudya mkate kapena kumwa madzi kuno, pakuti potero ndinalamulidwa ndi mawu a Yehova, ndi kuti, Usakadye mkate kapena kumwa madzi kapena kubwerera njira yomweyo udzadzerayo. Tsono iye anayenda njira ina osabwerera njira yomwe adadzera pakudza ku Beteli. Vesi 11, Ndipo ku Beteli kunakhala mneneri wokalamba, ndipo mwana wache wina anamfotokozera. Machitidwe onse anawachita munthu wa Mulunguyo tsiku lomwelo m'Beteli, ndi mau ache anawanena ndi mfumu, inde omwe aja iwo anamfotokozera atate wao. Ndipo atate wao anati kwa iwo, Wapithira njira iti? Popeza ana ache adaona njira analowera munthu wa Mulungu anachokera ku Yudayo, nanena ndi ana ache, Ndimangireni mbereko pa bulu, namangira iwo mbereko pa bulu, naberekapo iye. Natsata munthu wa Mulungu, nampeza ali tsonga pa tsinde la mtengo wa mthundu, nanena naye, Kodi ndiwe munthu wa Mulungu amene uja unachokera ku Yuda? Nati, Ndine amene. Tsono ananena naye, Tiye kwathu ukadye mkate. Nati iye, Sindingabwerere nawe kulowera kwanu, kapena kudya mkate kapena kumwa madzi pano. Pakuti mau a Yehova anadza kwa ine, nati, Usakadye mkate kapena kumwa madzi kumeneko. kapena kubwerera njira yomweyo unaidzerako. Ndipo anati kwa iye, Inenso ndine mneneri wonga iwe, ndipo mthenga analankhula ndi ine mwa mau a Yehova, nati, Kambwezere kwanu, kuti akadye mkate namwe madzi. Koma anamnamiza. Mutu wa uthenga wathu ndi wonena kuti, Mneneri wa ku Yuda. Mneneri wa ku Yuda. Titseke maso tipemphere. Oyera ndi olemekezeka ndinu Mulungu, zikomo chifukwa nthawi ina yopambana imene mwatipatsanso kuti tigawane mawu anu. Khala nafe ndi kutitsogolera mu phunziro lililonse. Mu dzina ndi mphamvu ya Khristu Yesu tapemphera. amen mneneri wa ku yuda mutu uwu kuchokera pa nkhani imene tawerenga yokamba ndi kufotokoza za mneneri ameneyu mneneri wa ku yuda inali nthawi imene ana a israeli anagawana ufumu nthawi imeneyo mfumu solomo atamwalira anasiya ufumu wa israeli m'manja mwa mwana wake rehabiyamu Ndipo Rehabiamu ameneyu atatsala nawo ufumuwu, inafika nthawi imene anabwera anthu amene ankapsinjika mu ufumu wa Solomo, amene anali ndi magoli osiyanasiyana mu ufumu wa Solomo. Nde anabwera nadzampempha mwana wa Solomo Rehabiamu kuti, Atate wanu ali moyo, ifeyo anatisiira magoli osiyanasiyana ndipo tabwera kwa inuyo tikupemphani kuti mutipeputsire magoli amenewa ndipo rehabiamu ndithu pakuwayankha anthu amenewa anawuza pitani mukabwere tsiku lachitatu ndzakuzeni zotsatira atafunsafunsira mwa anthu rehabiamu anasankha uphungu woyipa umene anzake anampatsa kuti anthu amenewa akukutola uwaonjezere chilango ndipo anthu amenewa atabwera tsiku lachitatu kudzamfunsa kuti mwaganiza zoti chani mfumu rehabiyamu mfumu ya israeli anauza anthu amenewa kuti indetu abambo wanga anakulangani koma ineyo ndikuonjezerani musamanditole mmene bambo wanga anali moyo simayankhula zoti mukupsinjika lero lino mwaona kuti amwalira pali ineyo mwana wawo mukuyankhulano zoti mukupsinjika mukunditola akuti chinthu ichi ana a israeli sanasangalatsidwe nazo ndipo anapsa mtima ndipo anaganiza zakuti tiyeni tingousiya ufumu wa davidiwu tili naye cholowa chanji mwana wa jese ife tiyeni tingousiya ufumu wa davidewu anamusiyira ufumu umenewu anagawana ana a israeli chifukwa mfumu yoyambirira mfumu sauli imalamulira mafuko onse 12 mfumu davide mafuko onse 12 mfumu solomo mafuko onse 12 komano pa nthawi iyi ndi pamene ana a israeli anagawanikana Ndipo atagawanikana ana a Israeli mafuko 11, anakamusankha munthu ameneyu Yerobiamu kuti akhale mfumu wa Israeli, wotsogolera mafuko 11 a ana a Israeli. Ndipo Yerobiamu ameneyu anakhala otsogolera mafuko 11. Ndipo mwana wa Solomo, amene ali Rehabiamu, anakhala otsogolera fuko limodzi, fuko la Yuda. Ndipo akuti Yerobiamu tsopano, amene amatsogolera mafuko 11 a ana a Israeliwa, anayamba kuganizira kuti, Mapembedzedwe athu, mmene tikumapembedzera, timapita ku Yerusalemu, timapita ku fuko la Yuda kumene tagawana ufumu kuja. Nde akuti Yerobiamu anaganiza kuti anthu amenewawa Aisiraeliwa akamanyamuka kumapita ku Yerusalemu, adzabwera ndi maganizo onena kuti abwerere ku ufumu wa mwana wa Solomo, abwerere ku ufumu wa Rehabiamu. ndiye akuti yerobiamu anaganiza zonena kuti angowapangira zipembedzo za mafano konko angowapangira zipembedzo zawo konko ndipo akuti yerobiamu anapangira mafano ana a israeli cholinga chonena kuti asamapitenso ku yerusalemu kuti atha kusintha maganizo ndikumusiya iye ndikubwerera kwa mfumu ya ku yerusalemu ndikubwerera kwa mfumu ya ku yuda kotero mafano amene anapanga nayika m'malo okwera nayika m'malo osiyanasiyana napembedzetsa ana a Israyeli mafano, nati, Onani, ana a Israyeli, milungu yanu imene inakutulutsani inu mu dziko la Igupto. Ndipo akuti chochitika ichi Mulungu wakumwamba sichinamkondweretse, chochitika ichi Mulungu wakumwamba sichinamsangalatse. Ndiyeno pamene akumutuma tsopano mneneri ochokera ku Yuda amene anabwera ku Beteli amene anabwera kumene kunali yerobiamu ndipo atafika kumene kuku anampeza yerobiamu ali pa guwa la nsembe ali pa guwa la nsembe lake la mafano lija akufukiza pamene paja akufukiza pamene paja ndipo akuti yerobiamu ali pamene paja mneneri uyu wa ku yuda atafika anaperekadi uthenga wa mulungu nanena kuti, Guwa lansembe iwe, guwa lansembe iwe, zindikira ichi, mudzabadwa mwana mu fuko la Yuda, mudzabadwa mwana mu banja la Davide amene adzakhale Yosiya. Ndipo guwa lansembe iwe, pa guwa lansembe iwe padzaphedwerapo ansembe amene akumatumikira mafanowo, ansembe amene akumatumikira milungu ya mafanowo. Ndipo pa iweyo, guwa lansembe iwe, padzawotchedwerapo mafupa a anthu ansembe amenewa. Ndipo akuti anamuwuza kuti, kuti muzindikiredi kuti uthengawu ndikunenawu wandituma ndi Mulungu, anandipatsa chizindikiro kuti guwa lansembelo lidzang'ambika ndipo phulusa lili pamenepo lidzatayikira pansi. Ndipo mmene ankafotokoza ichi, pa chochitika ichi, zinachitikadi, guwa la nsembe lija linang'ambika pakati. Ndipo litang'ambika guwa la nsembelo, phulusadi limene linali pamwambapo linatayika. Kusonyezadi kuti ndithu munthuyu anatumidwa ndi Mulungu, uthengawu ndi wa Mulungudi ndipo watsimikizika. Ndipo akuti chochitika ichi chinamunyasa mfumu Yerobiamu.

Unakanika kuti ubwererenso ukhale mmene umakhalira. Ndipo Yerobiamu, mkono uli chonchi, anampempha mneneri ameneyo, Mundipempherere kwa Mulunguyo, mundipempherere kwa Mulunguyo, mkono wanga ubwerere. Ndipo mneneri wa ku Yuda ameneyu anaupempherera mkono uja, mkono uja unabwerera. Zitachitika zimenezo, Yerobiamu anamuuzano mneneri ameneyu, Tati tiyeni tipite ku nyumba mukamwe madzi, tiyeni tipite ku nyumba ndikakupatseni mphatso. Ndi pamene tikubwera kuwerenga nkhani imeneyi pa 1 Mafumu chapter 13 verse 7 kumatsika munsimo kuti tsopano mkono uja utachira ali bwinobwino tsopano akumuuzano mneneri ameneyu wa mulungu ameneyu ochoka ku yuda nanena kuti tiyeni ku nyumba mukamwe madzi tiyeni ku nyumba ndikupatseni mphatso ndipo mneneri ameneyu akuyankha ndithu ndikunena kuti sizingatheke ine kupita ku nyumba kwanu sindingapite ine ku nyumba kwanu Ngakhale mutanena kuti mukufuna mukagawane chuma chanu ndi cha ine pakati ndi pakati, ine kwanu sindingapite, chifukwa mau a Mulungu anandiuza, chifukwa mau a Mulungu ananena, chifukwa ndapatsidwa lamulo ineyo kuchokera kwa Mulungu kuti ndikabwera kuno kudzagwira ntchito iyi, ndisamwe madzi, ndisadye chakudya, ndisalandire kalikonse, ndipo njira imene nditadzere pobwera kuno ikhale yosiyana ndi njira imene nditadzere pobwerera. Ndipo akuti anamusiya namabwerera kwawo ku Yuda, mneneri wa Mulungu ameneyu. Ndiye akuti akupita, akubwerera, pamene zimachitika izi pa guwa la nsembe, pamene zimachitika izi ku Betele, panalinso mwana wa mneneri wina amene ankakhala kumeneko. Ndipo mu zochitika izi anaona zonsezi, ndipo ananyamuka napita ku nyumba nakauza abambo ake amenenso anali mneneri, abambo ake okalamba amenewa, nafotokozera nati zachitika. ka uku kunabwera mneneri wochokera ku Yuda, ndipo mneneriyu anatemberera guwa lansembe, amfumu ali pompo. Ndipo zinachitikadi, zinachitika mwa mawu a Mulungu. Guwa lansembelo linang'ambika, ndipo phulusadi linatayika monga mwa mawu a Mulungu. Ndipo amfumu anapsa nazo mtima, namuloza chala kuti amangidwe munthuyo, namuloza chala munthu wa Mulunguyo. Koma zinachitika pamenepo zodabwitsa, mkono wa mfumu unangowuma, sunabwererenso m'mbuyo. Mnyamatayu anafotokoza bwino zonse zinachitika kumeneko ndipo Mawu a Mulungu afotokoza bwino kuti pa 1 Mafumu chaputala 13 vesi 11 akuti, Ndipo ku Beteli kunakhala mneneri wokalamba, ndipo mwana wace wina anamfotokozera machitidwe onse anawachita munthu wa Mulunguyo tsiku lomwelo m'Beteli, ndi mawu ace anawanena ndi mfumu, inde omwe aja iwo anamfotokozera atate wawo. Akutanthauza kuti akuti mwana ameneyu, mwana wa mneneri ameneyu mmene ankaona zochitikazo pokafotokozera bambo ake anafotokozera ngakhale mau amene mneneri ameneyu ankanena kwa mfumu mmene amfumu ankamuuza kuti tiye kunyumba ukamwe madzi, tiye kunyumba ukadye chakudya, tiye kunyumba ndikakupatse mphatso. Akuti mau amene anayankha mneneri ameneyu Onena kuti, Sindingapite nanu ngakhale mutati mukagawana chuma chanu ndi ine hafuhafu, sindingapite. Ndipo akuti mawu amenewa ngakhale onena kuti Mulungu wandipatsa lamulo, Mulungu wandipatsa mawu onena kuti ndisadye kalikonse, ndisalandire mphatso, akuti ngakhale mawu amenewa mnyamatayu anawamva, mwanayu anawamva, ndipo mawuwa anakafotokozera atate wake. Ndipo akuti atate wake atamva nkhaniyi anafunsa kuti, Walowera kuti munthu wa Mulungu wochokera ku Yudayo? Ndipo akuti mmene munthu wa Mulungu uyu amapita, anyamatawa, mnyamatayu amaona ndipo anawauza bambo ake, walowera njira yakuti yakuti, ndipo anakonza bulu bambo ake amenewa, namtsatira munthu wa Mulungu ameneyu, ndipo atamtsatira anakampeza ali pansi pa mtengo wa thundu. Atafika pamene paja anamfunsa, kodi ndinu mneneri amene mwachokera ku Yuda? ndipo mneneri ameneyo anavomera anati inde ndine amene inde ndine amene ndipo mneneri ameneyo ananena kuti tiyeni ku nyumba mukamwe madzi tiyeni ku nyumba mukadye tiyeni ku nyumba mukapumule kaye ndipo mneneri ameneyu anayankhanso monga mmene anayankhira mfumu aja anayankhanso monga mmene anayankhira ku beteli nati sizingatheke sindingapite nanu Chifukwa ndapatsidwa lamulo ine ndi Mulungu wakumwamba, ndapatsidwa mawu ine ndi Mulungu wakumwamba, ndapatsidwa chiletso ndi Mulungu wakumwamba kuti ndisadye kena kalikonse, kuti ndisamwe kena kalikonse, ndipo njira imene ndigwiritse ntchito pobwera kuno isakhalenso yomweyo ndikamabwerera. Ndipo akuti mneneri ameneyu pomva mawu awa anali akuwamva kachiwiri chifukwa anali atamva kale kwa mwana wake akumufotokozera kuti anakana kuti anakana kwa mfumu chifukwa choti akuti Mulungu amuletsa ndipo bambo wakewa amadziwa ndipo anali atakonzekera kale kuti akamuyankha kuti chani ndipo pakunena ichi anangoti ndi mawu amanena mwana wanga aja na anamuuza kuti nanenso ndine mneneri wa Mulungu nanenso ndine mtumiki wa Mulungu nanenso ndotumidwa ndi Yehova ndipo Mulunguyo wandiuza kuti akuti mukhoza kukadya tsopano akuti mukhoza kusiya lamulo limene lija tsopano akuti mukhoza kuphwanyano lamulo limene lija tsopano akuti mukhoza kuchitano mosemphana ndi lamulo limene lija akuti tsopano mwamasuka inuyo ku lamulo limene lija inenso ndine mneneri wa mulungu inenso ndine mtumiki wa mulungu inenso mulungu wandituma akuti mukhoza kuchitano mosemphana ndi zimene zija akuti atamva mawu awa mneneri ameneyu anangonyamuka tsopano namapita ndi nzakeyu nakhulupirira mawu anzakewa koma baibulo likufotokoza bwino kuti mneneri ameneyu mneneri wokalamba ameneyu pakuyankhula chimenechi sikuti ankanena chilungamo ankamunamiza mnzakeyu ankangofuna kuti apite akamwe madzi kwawoko ankangofuna kuti apite akadye ndipo akuti ali kumene kuja mawu a mulungu anamveka kuti wachita kosemphana ndi mulungu wakumwamba wachita kosemphana ndi mulungu wakumwamba ndipo pakubwerera mneneri wa ku yuda ameneyu anakumana mu njira ndi mkango amene unamupha iye anakumana ndi mkango umene unamupha iye ulendo wake wonse unathera pompo chilango chake cha tchimo lake anachilandira chilango chake cha kusamvera anachilandira kodi mu nkhani imeneyi mu nthano imeneyi ya mneneri ameneyu wa ku yuda tikuphunziramo chani pa zonse zimene tingaphunzire ndi zina mwina zimene mukuziganizira tikufuna tigawanepo zinthu izi ziwiri zonena kuti mulungu wakumwamba safuna kumumvera mokakamizidwa mulungu wakumwamba safuna kumumvera mokakamizidwa mulungu wakumwamba safuna kumutsatira mokakamizika mulungu wakumwamba safuna kumutsatira chifukwa choti ukuchita mantha mulungu wakumwamba safuna kumvera chifukwa choti ukuopa mulungu wakumwamba amafuna umvere chifukwa choti iweyo ukufuna kumvera mulungu wakumwamba amafuna timumvere chifukwa choti ifeyo zimene akunenazo tagwirizana nazo Mulungu wakumwamba amafuna timutsatire chifukwa zimene akunenazo tasankha kuti ndi khalidwe lathu. Mulungu wakumwamba amafuna timvere chifukwa zimene akunenazo ifeyo tazidalira kuti ndi mmene zinthu zinayenera kukhalira. Komano munthu uyu mmene akuchitira mu nthanoyi, munthu uyu mmene akufotokozerera mu nthanoyi, zikusonyeza kuti lamuloli iyeyu atalandira analimva ndipo analimvetsetsa ndipo anaona kuti akuyenera kutsatira. koma lamuloli sanagwirizane nalo lamuloli samakondwera nalo lamuloli samalionera kukondwa chiletso ichi samagwirizana nacho chiletso ichi samachionera kukondwa ndaziwa bwanji mafotokozedwe a nkhaniyi anthu akamufunsa mfumu inamuuza tiye kunyumba kwanga ndikakupatse mphatso Tiye kunyumba kwanga ukamwe madzi. Chinali chinthu chosavuta kungokana kuti, Ayi, sindikuyenera kutero, ndi kubwerera. Chinali chinthu chosavuta kungokana kuti, Ayi, sindikufuna, ndi kubwerera. Chinali chinthu chosavuta kungokana kuti, Ayi, amfumu, zikomo chifukwa cha zimene mwakambazo, komano iyayi, ndi kubwerera. Chinali chinthu chosavuta, ayi, koma kungomuuza kuti, Tiyeni kunyumba ndikakupatseni mphatso. Tiyeni kunyumba mukamwe madzi. Nkhani imene akuyankha iyeyo imbirimbiri yosiyana ndi imene anthu amufunsa, imbirimbiri yosiyananso ndi imene anthu akumuuza. Anthu akumuuza kuti tiyeni tikamwe madzi, akuti iyayi sindikuyenera kutero, olo ngakhale itakhala kuti tigawana hafuhafu sindikuyenera kutero, chifukwa Mulungu wakumwamba akuti ndisadye kanthu, akuti ndisamwe kanthu, ndisadzere njira imene ndinadzera pobwera kuno, kugwiritsanso ntchito yomweyo pobwerera. Nkhani imene amamufunsa anthu simafika konseku, nkhani imene amamufotokozera anthu simafika konseku, koma iyeyu yafika bwanji nkhaniyi konseku? Inali chinthu chimene iye samagwirizana nacho, chinali chinthu iye samachifuna, amachitsatira inde, amachichita inde, koma samagwirizana nacho. Inali nkhawa yake kuti, Koma lamulo limeneli labwera bwanji? Lamulo limeneli silikundisangalatsa. Ndisadye, ndisamwe, ndisadzere njira yomweyo. Ndi chifukwa chake amati akamufunsa amafotokoza kufikirana konseko, chifukwa zinali pamtima pake sizimamuonekera bwinoyi. Ndiponso, itafika nthawi, mnzake uyu akumufunsa kuti, Tiyeni kunyumba mukadye, akukambanso chimodzimodzi, kutanthauza kuti ndithu mkuluyu amatsatira lamuloli koma samalionera kukondwa. Amatsatira lamuloli koma samafunitsitsa ndi mtima wonse. Amatsatira lamuloli osati kuchokera pansi pa mtima. Wayenda konse kuja, apa akumupeza atakhala pansi pa mtundu. N'kutheka ndithu kuti amaganizira kuti, Koma mmene zililimu, bola ndikanangomwa madzi. Koma mmene zililimu, bola ndikanakhala ndadya. Koma mmene zililimu, bola zikanayenda mwakuti. Koma mmene zililimu, mwina mphatso zija n'kanalandira. Amakhala pamenepa ndithu mwina kumalingalira za lamulo limeneli ndipo pakumufunsa mnzake kuti tiye tikadye, anakambanso chinthu chimene chifukwa chinali pa mtima pake sichimamuonekera kukondwa ali iyayi sindingakadye sindingakamwe koma osati kuti sindikufuna osati kuti ndilibe ludzu osati kuti sindingapange ndikhoza kuchita koma pali lamulo limene ndapatsidwa akuti ndisadye kena kalikonse ndipo silikuthera pompo akutinso ndisagwiritse ntchito njira yomweyo imene ndagwiritsirayo mayankhidwe awawa akusonyeza kuti mkuluyu lamuloli amalidziwa mkuluyu lamulo analilandira koma samagwirizana nalo mulungu wakumwamba safuna tidzimtsatira mokakamizika mulungu wakumwamba safuna tidzimtsatira ifeyo mokhala ngati tikuchita kukakamizidwa ayi chimene mulungu wanena tichimvetsetse tichilandire chikhale khalidwe lathu akati kuba iyayi iweyo unene kuti ineyo sine wakuba ndipo sindidzaba Ndipo ikakwana nthawi, ikafika nyengo zoti mwina pakufunika pabedwe, iweyo udziyankha kuti, Sindiba. Akati, Kumwa iyayi, likhale khalidwe lako, likhale khalidwe langa kuti ineyo sindimamwa. Ndipo ikafika nthawi yoti anthu akumwa, udziyankha ndi kunena kuti, Ineyo sindimamwa, ndi mmene ndilili. Osati, Mulungu amati paja tisamwe. Osati, Mulungu paja amati tisabe. Ndaonapo ine anthu ena akusiya zinthu Nkuwafunsa kuti bwanji simuchita chakuti, ayi mpingo wathu suloleza kuchita zimenezo, kutanthauza kuti si iwowoyi pakanangokhala kuti mpingowu ukukamba zina mpingo womwewo koma ukamba zina iwowo anakachita mwina. Sikhalidwe lawoyi, sakugwirizana nazo ndipo anthu oterewa nthawi zina umawapeza kuti ah, Kodi inu mesa padzana paja mmati simuchita chakuti amakuuza kuti panopa nayamba kuchita nasinthatu mpingo panopa nayamba kuchita kutanthauza ndithu kuti si khalidwe lawo akuchichita pachifukwa pa chifukwa china tilipotu ambiri amene timamtsatira Mulungu ndi mantha tilipotu ambiri amene timamutsatira Mulungu kamba kakumuopa koma Mulungu samafuna kuti timutsatire timumvere chifukwa chakumuopa ngati waletsa chinthu timukhulupirire timudalire kuti zinthuzo zinayenera choncho ndipo zikhale khalidwe lathu Kaya tili kuti, kaya tili malo otani, Mulunguyo timumvere, timutsatire ndipo zikhale khalidwe lathu. Kaya chakuti tisachite, likhale khalidwe lathu kuti tisachite. Khalidwe lomakhala ngati tikukakamizidwa, Mulungu samakondwera nalo. Chinthu china chimene tingachiphunzire mu nkhaniyi n'chonena kuti ngakhale mkulu uyu ananamizidwa ndi mnzake, ngakhale mkulu uyu anapusitsidwa ndi mnzake, ngakhale mkulu uyu ananamizidwa mu dzina la Mbuye, Ngakhale mkuluyu ananamizidwa ndi mneneri mzake, ngakhale mkuluyu ananamizidwa ndi mtumiki wa Mulungu, koma Mulungu anawerengera tchimolo. Tchimo silimadalira kuti labwera bwanji. Tchimo silimawerengedwa kuti labwera bwanji. Ngati tachimwa, tachimwa. Zilibe kanthu wina watinamiza, zilibe kanthu wina watinyenga. Mulungu amangowona kuti chalakwikacho ndi chani. analipo adamu ndi eva munda wa edeni mulungu atafika kumufunsa wachita chani adamu akuti si ine koma mkazi munandipatsayu mkazi akumufunsa akuti iyayi koma njokayi koma ngakhale anapereka ma excuse onsewa mulungu anawerengera tchimo ifeyo pa dziko lapansi tisamalitse mayendedwe athu anthu dzina la mulungu saliopa anthu dzina la mulungu salinjenjemerera Anthu dzina la Mulungu saliopa, amanamiza, amanyenga, amanena zawo za m'mutu mwawo, amanena zawo zofuna zawo mu dzina la Mulungu yemweyo. Mneneri ameneyu anamuphetsa mnzake, mneneri ameneyu anamupwereketsa mnzake, mneneri ameneyu anamphetsa mnzake kwa mkango pakumuuza kuti Mulungu yemweyo m'matumikirayo, Mulungu yemweyo mumkhulupirirayo wayankhulanso ndi ineyo, anena kuti lamulolo mukhoza kuswa mwamasuka, akunena kuti lamulolo mukhoza kusintha. Akunena kuti lamulolo mukhoza kulisiyano, akunena kuti lamulolo mukhoza kulisiyano, ndipo munthu ameneyu sanachedwenso kuti mwina amvenso kwa Mulunguyo kuti anena kuti chani, sanachedwenso kuti amvenso kuti Mulunguyo akuti chani, poti ndi chimene amalakalaka chitachitika, Mulungu anampatsa mwakufuna kwake, tiyo tero tikaphunzire kuti tisamalitse mayendedwe athu, anthu dzina la Mulungu saliopa, anthu dzina la Mulungu salinjenjemerera, amanama mu dzina la ambuye amanamiza mu dzina la ambuye amanyenga mu dzina la ambuye nasocheretsa naphetsa anthu kotero tisamalitse mayendedwe athu tchimo ndi tchimo ngakhale wina atinamize ngakhale wina atinyenge zilibe kanthu ngati tachimwa tachimwa ndi chifukwa chake satana masiku otsiriza ano akudalira chinyengo chifukwa akudziwa kuti ngakhale tchimo lochita mopusitsidwa tchimo lochita monyengedwa mulungu wakumwamba amaliwerengera tisamalitse mayendedwe athu Mu nthano imeneyi ya mneneri wa ku Yuda ameneyu tiphunziremo zinthu ziwiri zimenezi ndi zina zonse zimene mungaziganizire. Mulungu tisampembedze, tisamtsatire, tisamvere mokakamizidwa. Chikhale chifuniro chochoka mkati mwathu. Chimene wanena Mulungu ndi chabwino tichikhulupirire, tichidalire ndipo likhale khalidwe lathu. Komanso tisamalitse mayendedwe athu. Anthu Mulungu samuopa, anthu Mulungu samnjenjemerera. Amanama ndi kunyenga mu dzina la Ambuye. Ndipo tchimo lina lililonse zilibe kanthu labwera bwanji, mulungu amaliwerengera titseke m'maso tipemphere zikomo ambuye chifukwa cha nthawi yopambana imene tinali nayo yakumuphunzira munthu mnzathu amene anakhulupirira nadalira mwa inu nayenda nanu koma iye pa zina zomwe inu mmanena amachita mwa mantha moopa ndipo iye pa zina zimene anakumana nazo anapusitsidwa nanyengedwa ndi mnzake Tithangateni Mulungu timvetsetse Mawu Anu. Tithangateni Mulungu tivomereze Mawu Anu kuti ndi mmene tinayenera kukhalira, ndi mmene tinayenera kuyendera, ndipo akhale makhalidwe athu. Ndipo tithangateni tikukhala mu nthawi ndi mu dziko lovuta mmene chinyengo chachuluka. Tithangateni tiyende m'chiyero Chanu ndi m'chilungamo Chanu. Mu dzina ndi mphamvu la Khristu Yesu tapemphera. Amen. Zikomo kwambiri poti munali pamenepo, tinali limodzi kugawana Mawu a Mulungu. Mulungu wakumwamba akudalitseni. Munali ndi ine Evangelist Teresa Mponda kuchokera ku ITC Ministries. Ngati mungafune ena mwa mauthenga athu ndi maphunziro athu, mukhoza kupita pa masamba athu a intaneti pa www.itcministries.com. Mulungu wakumwamba akudalitseni. Amen.